ụmụnna ale gekwanụ ọzọ hmm, kọwade nnenede ee enwere akụkọ ọzọ febara m na ntị ugbu a mana ọwụ ugbu a ka o febara na ntị ana m elele ka m mara otu o shi aga aga tupu m emepe ọnụ gbasara ya ọwụ maka ụmụaka ụmụaka kwa ka a na-arịa ụmụaka o obere ụmụaka akpọrọ ha ndị almajiri mana m ga na-akpọ ha ndị ọma jijiji ndị ala ọma jijiji ụmụ ala ọma jijiji a dịkwanụ egwu ya wụ obodo ọbụla ha batara n'ime obodo ahụ ga-ama jijiji kwụ na hụ na ee otu ụmụ ala ọma jijiji ya wụ eh, ụmụ ụmụaka ndị ugwu ndị a na-azụghị na agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ nke ha dị iche ya wụ ụmụaka buru ibu abịa chịkọta ha ọnụ ha para efere na-akpagharị n'okporo ụzọ na-arịọ ego ha nwere ike shi steeti ọzọ fere steeti ọzọ anabata ha ha sị ndị ugwu sị na omenala ha anyị agbakwa nkịtị Ee, mgbe ọrịa arịa agbake mgbe e kwere bidoro, ee, e nwere ndị gọvanọ steeti ebe ugwu bịara lee ha chịkọta ha ọnụ sị kedukwe nke a ga-arịa ụmụaka a na-asị ndị mmadụ nọrọ nọrọ iche iche ka hapụ ịnọkọ ọnụ ụmụaka na-akpagharị chịkọta onwe ha ọnụ biko bịa lawa na ebe unu shi ya achịkọta ha ọnụ jụọ ha kee ebe unu shi ha sị na ha shi steeti ugwu ọzọ ya ele ha chịkọta ha ọnụ wunye ha n'ụgbọala kpọlaa ha obodo ha amire eh, steeti nke ha shi mana eh, eh, ndị mmadụ a na-asị mba na okwesịghị ekwesị ọkwa asị ndị mmadụ ahapụkwala steeti ha baa steeti ọzọ elekwenụ otu e shi chịrị ụmụaka na-achịfe ha steeti ọzọ otu ahụ na ọ dịghịnụ mma nụ Ndị gọvanọ steeti ugwu niile akpazie nkata sị mba, ị hụ na omenala anyị a, anyị ga-emela ya emela, ọ dị mma. Ugbu a ka ha chetere na omenala a dị mma. Ị mara, eh, otu ihe ọrịa arịa agbake mgbe ekwere a kụziiri ndị mmadụ wụ ihe ọjọọ ndị ahụ a na-eme a na-achọghị ịhapụ mgbe ihe ihe dị mma. Ugbu azi ahapụwala ha ya n'ike maka ọrịa a na-ama ebe o si bịa. Ya wụ ọrịa Ee, o nwere ihe ọ bịara ịrụnị ka anyị na-elekwe mana Chineke nna ga-azọpụta ndị nke ya. Ya wụ ndị steeti ugwu ndị a abịa nwee ọgbakọ si na ha achọzi omenala na a ga-emela ya enwekwere ndị ka sị na hapụgodo omenala ọwụ ya wụ mkpa ha mana ka a na-ekwula ekwu gbam anyị hụziri na ụgbọala eburuwela ụmụaka butewere ndị be ka anyị kedu otu ebe ka anyị si nwee mmekọ ebe ụmụaka nọ ele ihe gbasara anyị na ụmụaka biko ele ihe gbasara anyị na ụmụaka ala ọma jijiji a kụbatagani enwere steeti Igbo ndị na-amadị nke a na-akọ ha hapụ e, e, oke ụmụaka eburu ha na-ebubata eburu ha na-ebubata Ya wụ ndị steeti Igbo saanụ anya mmiri. E nwere ndị mara unu ọkwa sị unu lekwa anya ma n'ime ọhịa nyoo na anya ebe niile ndị mmadụ chewe nche ndị nche ụlọ ugbu a ka ọrụ unu malitere chewenụ nche o maka na ndị iro abatadịla chewenụ nche ee ụmụaka a na-ekwu okwu ya ha ebu ha n'igwe na-ekubata